N ka kuma kun tɛ kodɔn ye mais n fa Lalabi a ye n kalan min na o dɔ n karilen don n'o ye k'o di lamɛnnikɛla bɛɛ ma k'i to i sigiyɔrɔ la parce que ni diinɛ ani taabolo n'o b'an bolo k'a labato dugukolo sanfɛ o de ye turabu a filɛ dɛ ani yiri a filɛ dɛ ka kunfin kɛ kodɔnna ye ka banabatɔ kɛ kɛnɛbatɔ ye ka bolokolon kɛ fɛntigi

Diyara n ye kɔfɛ an bɛ arajo in lamɛnbaga bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la o folen kɔfɛ Gawusu Kalilu Bɛrite Kuɲana Mato kalakisɛ belebele a ka foli tɛ ban siga t'a la ale de ye turabu tu tigɛ jamana in kɔnɔ k'a denw ka tagama sira in kan a kɛra fo ka taa sira in se a kɛra an kana jɔ an b'o sira in kan ni Ala sɔnna a ka foli tɛ ban Kuɲana Mato folen kɔfɛ kalakisɛ. kumaso in kɔnɔ Masi an bɛ jamana in kodɔnnabaw fo kɛnɛ in kan ne Fuseni Lalabi an ka kuma kun tɛ kodɔn ye n fa ye n kalan fitinin min na n karilen don n'o ye d'i ma k'i t'i sigiyɔrɔ la u folen kɔfɛ an ka kalanbulon président an b'a fo nin kɛnɛ in kan kalanbulon président folen kɔfɛ Abu Lalabi Ramses den l'incarnation de son père n kɔrɔkɛ don a bɛ kumaso kɔnɔ yan n ka foli b'a ye n ka bonya b'a fɛ a folen kɔfɛ Mohamed Lalabi wagati in na a dalen a bɛ k'an lajɛ sirati kan an ka foli b'a ye an ka bonya b'a kan o kɔfɛ kalanbulon bɛ diɲɛ dugukolo dugukolo kan Fuseni Lalabi ka foli b'i ye a ka bonya b'i kan ni Ala sɔnna Fɔnba Media n dɔgɔnin alimami den nin wagati in na n dɔgɔnin courage b'a la kojugu n b'a fo tabarikala n'i mago bɛ Lalabiya fɛn o fɛn na n'i yɛlɛnna Media Fɔnba sanfɛ i b'a sɔrɔ a filɛ dɛ n ka foli bɛ n dɔgɔnin ye a bɛ kumaso kɔnɔ nin wagati in na ni Ala sɔnna n ka bonya b'a kan Masi su in na nin ye kuma ɲɛbila kumaw ye tabarikala

mɔgɔ minnu bɛ yen ni ala y'olu lajarabi u ka ɲɛnamaya kɔnɔ baarako la dɔ bɛ yen o yɛrɛ ye baara sɔrɔ o tɛ ka fɛn sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ yen o ye baara kalan mais o ma kɛ ala m'o garisɛgɛ baara in yɛrɛ kɛ
n'i bɛ nin hukumu o hukumu kɔnɔ e bɛ fɛ ala k'i garisɛgɛ baara la baara min n'i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la yiri duuru bɛ yen n b'o di awɔ Masi kabako belebeleba bɛ yiri la parce que yiri bɛ mɔgɔ bɔ degun kɔnɔ k'i bila i ka hɛrɛ la k'i ka ɲinifɛn ɲini k'a d'i ma ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ yiri duuru bɛ yen n'i ye nin yiri duuru kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni ala sɔnna a ka tobi k'a mɔ k'a di farikolo kan Masi da la ko n'o kɛra diɲɛ kunko o kunko ye, unhun, surtout précisément unhun, baara ko, un, e bolo bɛ don baara la i ka baara tigɛ n bɛ taa ɲɛma dogo so, a filɛ dɛ, wa e bolo bɛ don baara min na, un, e b'i yɛrɛ nafa, un, k'i somɔgɔw nafa, k'i muso balo k'i denw balo, l'incarnation de son père, o yiri fɔlɔ fɔlɔ, ɔhɔ, o de ye zɛrɛnijɛ ye, un, i bɛ zɛrɛnijɛ kuru kelen ɲini, unhun, ka ɲamaba kuru kelen ɲini, unhun, degun, un i b'o kuru kelen ɲini kungo sirani i b'o kuru kelen ɲini masi o tɛ yiri naani ye a duurunan o de ye gababilen i bɛ gababilen fara kuru kelen fara kan nin yiri duuru in n'i y'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a yira ala la ala ne yɛrɛ de bɛ ka baara ɲini baara min ni n bɛ se ka fɛn sɔrɔ O de ye baara nafama ye sinon baara bɛɛ ye baara ye i tɛ nafa sɔrɔ baara min na o de tɛ baara nafama ye sinon bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ kɛ ka dɔ sɔrɔ n'i ye ŋaniya da nin kan ka ji k'a kan k'a ta ka sigi tasuma sanfɛ k'a tobi k'a mɔ k'i ko a la su kelen su fila su saba su naani su duuru su wɔɔrɔ su wolonwulanan o y'a koli laban ye i b'a ɲaga bɔ i b'a bila o ka poubelle masi n'o y'a sɔrɔ i ka kunnafoni datugulen don parce que a bɛ dayɛlɛ tuma dɔ la baarako yɛrɛ bɛ gɛlɛya buna hadamaden ma hali mɔgɔ t'a f'i ye ko na i ka taa nin kɛ na n k'i bila nin na surtout k'a fɔ k'i bɛ se ka t'i ka dossier déposer ka bolo yɛrɛ ka maga a la surtout k'i weele n'i ye nin yiri duuru in kɛ n'i bɛ nin lahala la kɔnɔ ala b'i bɔ a kɔnɔ Abu Labi de bɛ k'a f'i ye Ramsès l'homme qui est l'incarnation ne ala sɔn Fuseni Labi dɔ ko ko ale ka wari de tɛ basigi
alihamdulilayi masi n b'ala tanu k'ala barika da fo kanubaga lamɛnbaga k'a faamu wari basigibaliya sɔrɔ de ka dɔgɔ sɔrɔ ka dɔgɔ cogo di masi e ka sɔrɔ journée kɔnɔ waa kelen don e ko k'i ka kɛmɛ segin dépense kɛ masi fɛn tɛ mara
dɛ f'u k'a faamuya wari basigibaliya i ka sɔrɔ tɛ min bɔ i y'o dunni kɛ wari tɛ se ka basigi sinon wari tɛ basigi tiɲɛ tɛ o donc mɔgɔ min bɛ yen n'u ka wari tɛ basigi u bolo i b'i jija i b'a kɛ tugani i bɛ tugani ɲaga de ɲini kɔnɔ kelen kɔnɔ kelen dantanfɛn dɔ de bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko tugani i b'a ɲaga ɲini i b'a susu n'i y'a susu k'a mugu bɔ masi e k'i tɛgɛ ko a la i ka taa i ka wari ɲini na ba i ka a susu k'a mugu bɔ ka ji k'a la i ka to k'i tɛgɛ ko a la ka taa i ka ɲininikɛyɔrɔ la hmm? tugan b'a ɲaga doni ka depuis ni kalamani kelen de don hmm, hmm, a b'a caya k'a caya k'a caya fo ka taa kɛ a bɛ fan da kɔnɔ ka denw tɔrɔ a kɔnɔ fo den fila bɛ bugu a kɔnɔ fo kɔnɔ ninnu bɛ tila ka ɲɛnamaya ka den wɛrɛw bange o bɛ kɛ ɲaga min sanfɛ a b'a kelen kelen ta de ni ni ma jɔ ni ma jɔ sera ka tugan ɲaga susu k'a kɛ ji kɔnɔ k'i tɛgɛ ko n'a ye ka taa ɲininikɛyɔrɔ la ni ni wari min donna so dɔ bɛ fara kan don o don dɔ bɛ fara kan don o don o fana tɛ se ka yɛlɛma an ka taa

Ale den de bɛ kaso la den bɛ kaso la den bɛ kaso la a b'a fɛ a ka bɔ n'a b'a fɛ a den ka bɔ kaso la i b'a f'a ye a taa kalanbolo la an dala a ka kalanbolo kɔnɔ ko sutuba taa den tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba ani tan kelen n'a y'a den tɔgɔ sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ den bɛ bɔ kaso la cogoya min na an b'o fɔ ni Ala sɔnna donc ko baarako layidu bɛ taalen waati bɛɛ ko la ko a tɛ ɲɛnabɔ
masi o ka ɲi parce que o ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw de ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye baara kɛ la u yɛrɛ ye olu de bɛ marché ɲini n'i welela marché la ka proposition k'i ye walima ka promesse ta i ye mais n'a ma tenu olu de ka élan ka kɛ kɛmɛ i ka élan bɛ sigi ka na kɛ bi duuru dɔ b'i ka élan na désespoir bɛ na masi yiri duuru bɛ yen n bɛ yiri duuru f'i ye n'a wɔɔrɔnan o de ye nɛgɛbo ye l'incarnation de son père masi i b'a dɔn hali ni bɛɛ bɛnna a kan k'i ɲɛɲini i b'a dɔn fɛn dama bɛ yen siri ɲɛɲini dabari ninnu de bɛ buna hadamaden bali ka fɛn sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen siri t'a la mais dabari kɛlen don a kama k'a ɲɛɲini pour que a kana fɛn sɔrɔ n'i bɛ nin lahalaya o lahalaya kɔnɔ o yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye gona ye i bɛ gona kuru kelen ɲini sirakɔrɔ suwanɛ kuru kelen jun kuru kelen gala yiri kuru kelen mɔgɔ yiri kuru kelen alajɔ kuru kelen tɛ yiri wɔɔrɔ ye o wolonwulanan o de ye nɛgɛbo ye i bɛ nɛgɛbo fara ɲini k'o morceau dɔ bila a kan i bɛ nin tobi Masi ka masaya sigi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya baara kɔnɔ nin yiri wolonwula de b'a i bɛ diɲɛ baara o baara la hali n'i ye nin kɛ k'i to baara apprentiya la o masaya kelen i bɛ bɔ yen ne a wulilalabi kɛra ye ne ma ye ne t'o f'i ye mais ne b'a ɲini i fɛ dɔrɔn nin hakɛ min bɛ ka d'i ma pour que layidu da kana don i ka kuma la dɔrɔn de sinon n'i da donna a la ko karisa n b'i wele k'i bila nin ka fɛn in na o bɛ kɛ kara ni nɛri o da kɔnɔ n'o m'o kɛ o tɛ lafiya hali n'o ye diɲɛ baarakɛla expert bɛɛ wele ka na k'a o baara la n'a bɛ wele ka na ale ni tɛ lafiya fiyewu
o de ye ka garisigɛ karaba Ala yɛrɛ bolo pour que i ka kɛ masa ye i ka baara la tuma o tɛ kelen ye n bɛ segin a yiri kan yiri fɔlɔfɔlɔ gona kuru kelen sirakɔrɔ sɔni kuru kelen jun kuru kelen galayiri kuru kelen mɔgɔ yiri kuru kelen alajɔ kuru kelen wolonfilanan o de ye nɛgɛbo ye nɛgɛbo fara i b'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan Masi nin tɛ kɛ tile wolonwula dɛ nin bɛ kɛ tile wolonwula sigiyɔrɔma fila o de bɔ ni waga ye i ka ɲinifɛn sɔrɔ Hali ni danga b'i kɔ bɛɛ bɛnna a kan k'i tɛ kɛ foyi ye i jigi latigɛlen i yɛrɛ la i tɛ tile tan ani naani sɔrɔ nin kan fiyewu f'i jigi ka fa i yɛrɛ la k'a fɔ ko vraiment de ka ɲi mɔgɔw min bɛ yen n'olu tun jigi latigɛla famille kɔnɔ même famille kɔkan bɛɛ jigi bɛ fa i la hmm? tile tan ani naani sɔrɔ nin kan dɔrɔn semaine fila dabali masa a se niveau dɔ la ye tellement e Ala bɛna ni don jaya la hmm.

vingt-cinq vingt-cinq o ye kalanbulon o numéro ye ɔ ɛɛ Fuseni Lalabi, naamu, donc garisigɛ tɛ ka fara cɛ in na wa?
Alihamidulilahi, unhun, Masi mɔgɔ minnu bɛ yen dama tɛ, unhun, mɔgɔ minnu bɛ yen k'i mago bɛ garisigɛ la, unhun, garisigɛ caman i k'a sɔrɔ, unhun, et puis garisigɛ ko yɛrɛ filɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ kɔfɛ, un, bɛɛ banni ye bɛɛ tigɛli la, unhun Ala ye kumakan de don Fuseni Lalabi man kan ka na su in na waati bɛɛ kumakan ninnu t'i sɔrɔ mais ni garisɛgɛ donna a la min bɛ fɔ i k'o kɛ i ka farikolo to yen i ka fɛn bɛɛ to yen i ka fɔta in kɛ wajibiyalen bɛ kanubaga ni lamɛnbaga fɛ e mɔgɔ min bɛ yen e bɛ taa damanda la i tɛ sɔrɔ kɛ turabuden dɔ de bɛ a sigilen don turabu so fɔlɔ yɛrɛ la n'u b'a fɔ a ma ko Isufu nisoden don a bɛ ci kelen kelen fila kelen i bɛ nisoden de sɛbɛn n'o ye isufu ye i b'a sɛbɛn cogo di a bɛ sɛbɛn kɛmɛ fila bi naani ani kelen maliki yɔmi dini jate n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ fila bi naani ani kelen i bɛ tasuma kan duuru Masi kabako don dɛ n'i ye tasuma kan duuru sɔrɔ i b'a bila nasi in na nasi in k'a bɛɛ faga ni nasi y'a bɛɛ faga i bɛ nasi in ta i bɛ kasatigɛlan k'a la kasatigɛlan kɛ kun tɛ nasi la dɔwɛrɛ a kasa kana bɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'a kasa ye mɔgɔw tɔɔrɔ o ye fura in jaabi yɛrɛ tiɲɛnen ye sabu ala de ko k'i to i mɔgɔ ɲɔgɔn to ye sinon kasatigɛlan kɛ kun wɛrɛ t'a la nin kɔ i bɛ nasi in mun i fari la tile bi naani ani duuru tile bi naani duuru o kɔfɛ n'i taara damanda la ala b'i sɔn masi ne bɛ wari di mɔgɔ ma i ni yɛrɛ dungɔ hakɛ la min ka di yɛrɛ ye mun ka di yɛrɛ ye yɛrɛsɔn ni ne b'o kɛ

Mais ni parce que kamanagan bɛ mɔgɔ sɔrɔ. Unhun. O b'a sɔrɔ fɛn b'i kun. Unhun. Mais mɔgɔ degunnen. Unhun. Fɛn t'i kun. Unhun. Wa i ka ɲinifɛn sɔrɔli t'i bolo. Unhun. O man nɔgɔn dɛ. Ni kamanagan b'i la. Unhun. Kamanagan bɛ na mɔgɔ la ni ko dɔ de bɛ kamanagan bila mɔgɔ la. Unhun. N bɛ nin fɛn in fɛ. Unhun. N tɛ k'a sɔrɔ. Unhun. Walima n ye nin fɛn sɔrɔ. Unhun. N t'a dɔn n b'a labaara cogoya min na. Unhun. N'i bɛ fɛ ka kamanagan wuli ka bɔ i la pewu n bɛ na ni turabu so tan ani wɔɔrɔ kɔnɔ n yɛrɛ ka turabuden kanunen turabuden min bɛ yen na ne y'a kanu ka tɛmɛ turabuden bɛɛ kan n'o ye turabu garisɛgɛsoden ye adama adama ye turabuden min n'a bɛ ci kelen fila fila fila i bɛ adama sɛbɛn papier sanfɛ kɛmɛ saba bi segin ani fila n'i ye adama sɛbɛn papier sanfɛ 382 i b'o kɛ sɛbɛn i b'o tu i b'o bila i bɛ sɔrɔ ka walannin ani daba ni kalimu ta i bɛ adama sɛbɛn sanfɛ 382 382 fois n'i y'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ masi e ka ɲɛnamaya bɛ ban e ni kamanagan ti ɲɔgɔn ye parce que ni i sigira dɔrɔn k'i kamanagannen to mm. ka sigi ka miiri dɔrɔn mm-hmm. n bɛ fɛ ka solution ɲini ko la mm. n b'a sɔrɔ cayalenba i tɛ ɛri wolonwula dafa o kamanagan in kɔnɔna la ɔwɔ adama ka sɛbɛn b'i kun mm-hmm. nasi mm-hmm. i b'o mun i farikolo la pendant 45 jours tile bi naani ni tile duuru n'i ye nin kɛ mm-hmm. ala tɛ kamanagan ko si to i kan min bɛ na n'i yɛrɛ kɛɲɛ ko i ka ɲɛnamaya la parce que nin y'i ka ɲɛnamaya ni buji don nin y'a yeelen mɛnɛ de ye mm-hmm. ni ampoule don nin y'a contact mɛnɛ ne dɔnni minnu bɛ yen n'olu ye tic et tac mm-hmm. n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ lala habi jɔyɔrɔ bɛ ala jɔyɔrɔ i ka ɲɛnamaya la awɔ tabarikala Sonsandisa z sɛsɛ sonsansɛ tɛ z an sɛ sɛsɛ walima sonsan ka katsi fɛnsɛ2sɛn nin bɛɛ lajɛlen ye kalanbulon ani moriw ye ka da tulo ka sa k ka fɔ sibiri o sibiri nɛgɛ ka ɲɛ mugan ani fila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kelen in kɔnɔ bɛɛelew cɛla belebele lala ani a bɛ den poroze la bi belebele min ni an dabama tɛ y'a a miniji dɔgɔya n' a taara ka kalandenj Ani den barikama caman to a kɔ kɛnɛ in a bɛ sigi ale denw ani a ka kalandenw fɛ fuseni lalabi denko a ka ca kosɛbɛ mais an b'a di mɔgɔ min bɛ yen sa i bɛ t'a sɔrɔ denko dɔ bɛ yen problème bɛ cɛ la denko dɔ fana bɛ yen problème bɛ muso la mais o t'an bali k'an t'a fayida di mais n'an ye fayida in d'i ma n'i y'a kɛ i bɛ den wolo a man gɛlɛn turabu so naaninan u b'a fɔ cɛden ma ko taliki iburahima taliki i b'a sɛbɛn bi naani n'i ye taliki sɛbɛn bi naani i b'i jija i bɛ saga kɛri ɲini n'i ye saga kɛri sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen ni den t'aw bolo ala m'aw garisɛgɛ a la aw bɛ nasi in kɛ ka saga kɛri tobi aw b'a dun i ni muso mais lamɛnbaga ka hakɛ to u b'a to fo koli ka na ni koli nana u b'a kɛ n'u ye kɛko saba sɔrɔ a la koli na o na u bɛ kɛko saba sɔrɔ a la ala bɛ den d'u ma siga foyi t'a la a tɛ yɛlɛma taliki yɛrɛ bɛ ci kelen hmm. kelen kelen kelen wɛrɛ hmm. n'a fɔra so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ ko turabuden bɛ yen n'a bɛ jiidi dɔ bɛ fara a kan ibrahima taliki de don hmm. n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ bi naani nasi la i bɛ nasi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka saga kɛri ɲini saga kɛri n'i y'o sɔrɔ cɛ ni muso aw b'a tobi aw b'a dun ala b'aw sɔn den na. Mais taliki de bɛ den di DEF ani bac ɲɛkɔrɔla la maa caman kɔni ye weleli kɛ ka o ɲininkali kɛ ramses deux n'a fɔ n'o y'a sɔrɔ DEF ani bac solution bɛ se ka taa f'i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n'i m'a kalan k'a dɔn i ka ɲɛ fɛ i t'a sɔrɔ examen ye garisɛgɛ examen unhun garisigɛ de don unhun Ala b'a don jɔn garisigɛ la tumana min na o y'a sɔrɔ i ka i cɛsiri unhun n'i ma kalan kɛ unhun tɛ passer unhun mais mɔgɔ dɔw bɛ fɛnɛ bɛ yen unhun u bɛ kalan kɛ unhun bon u bɛ passer unhun n b'a d'u ma yiri la unhun yiri minnu bɛ mɔgɔ garisigɛ i ka ɲinifɛn na k'i bɔ nɔ dɔ la unhun ka taa nɔ dɔ la unhun ka tila k'a d'u ma unhun turabuden na n b'a fila d'u ma ɲɔgɔn fɛ unhun Ni kɛra na i bɛ dɛfu la walima i bɛ baki la walima CAP BT examen classique n'i kɛra sugu o sugu la hali concours n'i ye nin kɛ ala b'i garisɛgɛ yiri tɛ ma sababu ye bɛna d'i ma n'i y'o kɛ yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye baro furabulu mande sunsun furabulu sunsunfin furabulu i bɛ nin bɛɛ ɲini kuru saba saba o bɔ ni kɔnɔntɔn de o yiri tannan o de ye kolokɔrɔ kolokɔrɔ min fililen don ni mako ti jɔ a la bilen kolokɔrɔ n'i y'o sɔrɔ i b'o ko k'o jɛ k'o bɔgɔ b'o la k'o da daga jukɔrɔ ka nin yiri kɔnɔntɔn d'a kan n ye nin kɛ u bɛ ji ka ka tobi k'a mɔ k'a jira ala yɛrɛ la ne bɛ nin ekiz bɛ kilasi de kɔnɔ ala ne mako b'a di dɔ kɛ sɔrɔ' ka ala i ka ne ga ni ezsame in sɔrɔlen walima ala ne bɛ nin concours in de la ne bɛ ka nin fura in de bɔ lala habi denkɛ filanan Abu Lalali l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès deux ale don den in balolen don ka ɲɛnamaya kɔnɔ tan don parce que dɔn ninnu tɛ dalafɔ ye an y'a fɔ wa ne ma pratiquer anw yɛrɛ de bɛ k'a pratiquer f'i k'a dɔn nin dɔn ninnu bɛ ka f'i ye n'a a stockélen bɛ hakili yɛrɛ kɔnɔna na an tɛ papiye ta k'a f'i ye a kalanna de k'a to nin yiri saba in ta dɔrɔn kolokɔrɔ min bɛ k'a tannan ye i k'a don daga kɔnɔ i ka nin ko ka kɔn examen kɛli ɲɛ tile wolonwula mas ni ala sɔnna i ka nin ko ka tugu ɲɔgɔn na ko denz duuru mana na a kɔnɔna na yɔrɔ ni dɔw ye fura koli daminɛ unhun tellement que siri b'u kan walima ɲɛɲini b'u kɔ unhun ni ɲɛɲini de ka jugu ni diɲɛ in fɛn bɛɛ ye parce que o t'i permettre k'i ka ɲininfɛn sɔrɔ diɲɛ waati si unhun fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye k'i ka fɛn sɔrɔ unhun i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ na farikolo la unhun walima hakili la unhun pour que k'i i bali k'i ka fura kɛ n'i dun balila k'i ka fura kɛ i t'i ka ɲininfɛn sɔrɔ o ye tiɲɛ ye A kɛ ka kɔn tile wolonwula ye o tɛ yiri ye an bɛna biki la i bɛ biki ɲini turabu kɛnɛ kan so den mori zumana min bɛ ci fila kelen fila kelen mori zumana ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so tan ani naani na i bɛ papier morceau dɔ de ɲini n'i ye papier morceau sɔrɔ i bɛ mori zumana kelen pe ci a sanfɛ ka don i ka biki kɔnɔ i ye yiri ko Mori z kelen b'i ka bi kɔnɔ parce que n'i b'a don a se in bɛna bi yɛrɛ sɛbɛn kɛ yɔrɔ de nin tɛ ko j de b'i bɛnbɛn kɛ kuru' i ka sɛbɛnni kɛ nɔ min b'i kun na n'i b'o sɛbɛn ala yɛrɛ de b' i gasɛ i ka ɲini fɛn na ni mɔ z i b'a a sɛbɛn papi mɔ dɔ ka dɔrɔn ka' i ka i ka sɛbɛn kɛ dɛ O b'a sɔrɔ examen kelen i b'o sɔrɔ seize seize walima soixante-sept zéro un seize seize Fuseni Lalabi dɔ ko ko faantanya yɛrɛ de b'ale la
Masi n b'a d'a ma yiri la hadamaden faantanya mana i minɛ cogo o cogo yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko cangara bilenman Ne fa Lalabi Ɲanakaw ka ma to kalakisɛ a fɔli kana digi i la ale de dɔnni ninnu sigi an dusukun na i n'a fɔ n kɔrɔkɛ bɔra k'a f'i ye cogo min an tɛ biki ta an tɛ papier ta Masi dɔgɔkun tile wolonwula kɔnɔna na donsigi ka ca donsigi diɲɛ donsigiw ka ca mais tile wolonwula de donsigi réalité ye diɲɛ kɔnɔ wolonwula de donsigi ye donsigi min bɛ yen ni bɛn kɛra o de b'an bila an b'a fɔ kuma bɛɛ a tɛ fɔ kunfɛ ne fa Lalabi a ko ne ma ko Fuseni Lalabi ka bɔ tile wolonwula la ka na tile wolonwula dɔ in na yiri minnu bɛ mɔgɔ sɔn o kɔnɔ cangara bilenman b'a la kɛcogoya fila n'a y'i diya a tobi n'a y'i diya i kana tobi a fɔlɔ fɔlɔ i b'a ɲini i b'a kuru wolonwula fara ɲɔgɔn kan i b'a bila daga kɔnɔ i kana tobi su o su n'i b'i da i ka kuma laban jumɛn ye i tɛ kuma mɔgɔ fɛ tugun i bɔ i ka hami de ye e ka garijɛgɛko ye e ka hami de ye e ka denko ye e ka hami de ye e ka i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ diɲɛ ko o ko la o hami fɔ yiri in na ban i k'a datugu k'i da Masi su o su i hami f'a la fo tile wolonwula ni tile wolonwula sera yiri in bɔ yiri in sɛnɛ ka bɔ a ɲaga kɔrɔ ji ko n'a ye inshallah b'o ko in kɛ tile wolonwula kɔnɔ yiri min bɛ mɔgɔ sɔn cangara bilennin b'a la n'o m'i mago ɲɛ o to yen a dili ɲini dɔrɔn kuru wolonfila i k'a tobi n'a mɔna furaji i ka nɔnɔ kɛnɛ k'a la i k'a ta k'i ko ala b'i sɔn ɔ i tɛ kado dɔ di lamɛnbaaw ma alihamdulilayi kado bɛ yen an ye fɛn fɛn di nin bɛɛ dɔnni ye mun bɛ se ka kɛ
mɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen i t'a fɛ adamaden ka ba i nɔfɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ korokara

Ɛɛ n m'a dɔn n y'a kɛ wa ye fɛnɛ b'a di mɔgɔ k'a kɛ ni mɔgɔ b'a fɛ ka nafolo tellement tellement sɔrɔ précisément seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla in na saga sɔrɔ ko kɛlen don kamanagan

a bɛ korokara fara ɲini n'a ye korokara fara sɔrɔ n'a ye korokara fara morceau dɔ sɔrɔ après n'a ye a b'a bila buwati kɔnɔ k'a sigi tasuma sanfɛ a ka sisi n'a sisira a b'a mugumugu n'a y'a mugumugu k'a tɛntɛn k'a mugu bɔ a b'a mugu dɔɔnin ta k'a kɛ daba a bɛ turabu garisɛgɛso de adama a b'o sɛbɛn kɛmɛ ani mugan ani kɔnɔntɔn o de bɛ bɔ sɛbɛn ala ye n'a b'a di buna hadamaden ma ɲɛcogo ani ɲɛ cɛ o de bɛ bɔ n'o ye n'a ye adama sɛbɛn nin na kɛmɛ mugan ani kɔnɔntɔn cent vingt-neuf fois k'a nasi bɔ k'a jira a ka ko na yɔrɔ seli ma se seli tɔ tora hali waati dɔɔni hali ni seli tɔ ye tile saba ye nin kɛ ala b'i sɔn i b'a kɛ su o su i bɛ ko a la siɲɛ wolonwula yɔrɔ kelen su o su i bɛ ko a la siɲɛ wolonwula yɔrɔ tile tɛ bɔ fiyewu ka taa s'a binni ma ka su ko ka taa se dugu jɛli ma fo Ala ka sababu kɛ yen a k'i sɔn a wari la walima k'i sɔn a wari la walima a k'a sababu don mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka bagan ɲini ka na d'e ma walima e mago bɛ mɔgɔ min na fɛti ɲɛkɔrɔla i b'a dɔn ko fɛti yɛrɛ ɲɛkɔrɔla yɛrɛ de man nɔgɔn buna hadamaden dɔw ma. Parce que u bɛ se ka san waati bɛɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ mɛ ni événement sera walima ni cérémonie dɔ sera o fana olu ka lajarabi ye parce que ala bɛ mɔgɔ lajarabi manière bɛɛ la mɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔnni yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni nin lahalaw nani la ne b'a fɔ i tɛ ka dɔnni yɛrɛ de pratiquer sinon n'i bɛ ka dɔnni pratiquer don goman tɛ kalo goman tɛ san goman tɛ o de kosɔn n ko fugari tɛ dunuya sɔrɔ wa a tɛ lahara sɔrɔ n'e ye nin dɔnni ɲuman ninnu fɔli ye ne Abu Lalabi fɛ i ka t'i da i ka so ka nin kɛ i ka so masiri ye walima k'i ka telefɔni fa a la e ma sɔn k'a paratike a bɛ kɛ fɛn fu de ye o to yen taa sugu la tuguni i ka taa so sen awɔ.
a tora forogo kan n'i nana n'a ye so dɔrɔn i bɛ solomana kelen bɛ tɛ yan ka taa se fo wɔɔrɔ ma ka muru ta k'i sigi dɔrɔn k'a siyɛn i b'a kɛ fɛn dɔ sanfɛ u bɛ muru bɔ dɔrɔn k'i ko jira k'i kɔnɔ sɛgɛn o masaya kelen seli ɲɛ wɔɔrɔ tɛ parce que n'i saya sɔrɔ i ma kɛ masaya walima n'i ka seli de parce que o ma kɛ masaya ala b'o k'i Ne yɔrɔ la bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo karamɔgɔ min bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kɔnɔna na ka daminɛ siso ka se segu jara wakɛ mɔden n'o ye a bɛ jɛra n b'a fɔ ka se amadu mɔ tun b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kalan

sosan ka son du son du son duuru walima ka kati maaw ko u tulo nɔgɔlenlen jɔlen to sabula lɛnkarason de son bɛɛ n'o ye labi ka a fo ka taa se a dɔgɔkɛ ma fusen labi u bɔra sisan ka wawalan minnu kɛ sigi ko ka fo ka taa se nɛgɛ ka ni mɔgɔ saba o mana tɛmɛ ni san bi saba ye Samedi o samedi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ mugan ni fila o waati ka aw bɛɛ lajɛlen fo n b'a dɔn a ye faamuya caman sɔrɔ bi walawalali ninnu na a k'an bɛn sibiri na